Bona sera a totu, amigos de vicinu e de lontanu. Cust'aboju amus ritardadu unu pagu ma comente narat su ditzu sardu, su ditzu sardu narat gai, menzus ch'arrivet tardu chi non mai. Duncas, custu sero faeddamus de unu poeta, eo penso chi siat su pius mannu chi apat bidu sa terra sarda, fra sos pius mannos, ponimulu fra sos primos tres o bator, tziu Remundu Piras de Villanova. Cust'omine narat sa zente. Ma l'at cunfirmadu isse puru, poi bos lu lezo in d'unu sonetto. Narat sa zente chi sa mama de Remundu Piras s'edade 'e tres annos lu jutteidi a sa funtana de su Paradisu e li ponzeidi in laras s'abba fadada de sa funtana nendeli, Tè, assaza, fizu meu, gai tue puru as a diventare poeta. E isse iscrieit su sonete Ispiju lìmpiu. Si bois abaidades su libru Mistèrios, a sa pàgina bintitres, l'acatades. E bos lu lezo custu afare. Est fra stòria e legenda, fra istòria e paristòria, comente namus nois. Mama da sende in fasca m'at passadu in sa funtana de su paradisu. In cuss'ispiju limpidu e pretzisu s'umbra mia innotzente apo miradu. Issa osservendi a mie at iscantzadu de orgogliu maternu unu sorrisu. Imberghinde sa manu a utu atzisu de abba m'at sas laras umidadu. Infatis si naraiat calchi 'olta, S'essis poete tue est proa mia ca sa funtana ca a sa funtana t'apo jutu aposta. Ma a m'intender cantende in poesia no nd'at tentu fortuna ca est molta cando deo set'annos solu aia. Duncas, custa femina chi l'at zutu a sa funtana 'e su paradisu pro nde pro faghere s'orgogliu de onzi mama, aer unu fizu poeta, no l'at connotu cantende, ca sa prima 'orta ch'at cantadu, Non sa mama fiza morta. Remundu Piras est nàschidu a Villanova Monteleone, su bintinoe de Santu Aine de su milli e noighentos e chimbe. Est mortu su bintunu 'e abrile de su milli e noighentos e setantotu, duncas, fatende sos contos, mancu setantatres annos. In d'un'otava, ecco prite bos apo nadu. Isse in sas garas naran totu a s'edade 'e dechennoe annos est bessidu, at fatu sa prima gara a Villanova Monteleone cun Antonu Andria Cucca, quindi unu de sos mannos de cussas rocas mannas nuragicas chi bi fin fra sos poetas sardos. Però una 'orta cantende chin tziu Tuccone, liu improvereit Tuccone chi una vorta l'aiat fattu fuire dae palcu. E inoghe resurtat, l'at nadu su poeta e totu, tziu Remundu l'at cantadu e li neit, Ba' chi dae palcu ca l'at nadu, tue ti che ti ch'apo fattu fuire dae su palcu e isse rispondeit, Ba' chi dae palcu non mi ch'ando, pro timire a Tuccone in poesia. Si m'as fatu fuire no isco cando, fit ca tenia dech'annos ebbia. Tando fit tando, como no est tando, como so su chi so, non su chi fia. Como de annos nde tenzo decheotto dae Tuccone fuire non poto. Quindi idides chi issa est sa prima garighedda chi aiat fatu, che l'an pigadu a dech'annos, Poi ca at passadu pagos annos ed at fatu sa prima gara, pentzade un atiminu, sa prima gara la fateit in sa 'idda sua, Villanova Monteleone, cun Antonio Andrea Cucca de Ossi, in su millenoighentosvintibator, a s'edade 'e dechennoe annos. Sa prima gara chi disputeit fora de sa 'idda la canteit a Montresta in su matessi annu, in su vintibator sempre. Abbaidade comente est sa vida però. e cherfeit serrare sa carriera comente cantende a Montresta ube aiat initziadu e cherfidu at cherfidu finire. A Montresta aiat initziadu sas garas e a Montresta at cherfidu finire. Poi 'e pagu tempus serreit su caminu terrenu. Finidas sas garas, isse cherfeit andare a ue aiat comintzadu e b'at postu su puntu fine ed est finidu su caminu terrenu. Inoghe bos tio cherrere ca faeddare de Piras significat de nde faghere abbojos in YouTube bi sun de nde faghere almeno almeno una deghina, ma almeno duos tres los faghimus. Como nde faghimus unu a totu, poi torramus a zirare sa roda e torramus a los visitare totu cantos. Ma como bos cherzo lezere, Frantziscu Mura, unu grande poeta silanesu, li fateit unu sonete a sa morte. Ma Frantziscu Mura fit fit unu chi ammiraiat meda a Piras ca una de sas primas garas chi fateit la fateit cun Piras e Tuccone A Silanos, pro Santu Larentu, cuddu santu chi l'ant cotu arrustu, si bos ammentades, cuddu chi aiat nadu, custu in custu costazu so cotu, ziradimi a s'ateru costazu. E iscrieit comunque custu Frantziscu Mura, custu Frantziscu Mura, ateru grande poeta issu puru, unu grande tragiu, una bellissima 'oghe. Como bo' la lezo. Morte tropu crudele ses istada cun s'Elicona sarda e traitora, c'as dae mesu 'e su trogliu ogadu a fora sa menzus mente de donos fadada, e ti c'as giutu a s'ultima dimora su geniu de sa rima improvisada. Da chi l'as mortu a pustis de pag'ora, penso chi ti nde sias impudada. Como su dannu est fatu e restat gai, non si podet ponner pius reparu. Sodisfata nde sias o pentida, ma sa fama non podet morrer mai, de Piras su collega pius caru mancari l'apat leadu sa vida. Duncas comente 'idides. Piras non fit solu apretzadu e apretziadu dae su pòpulu, ma dae sos àteros poetas puru, ca fit unu de sos mannos, forsis su pius mannu, fit unu poeta chi leziat, unu poeta de sabiesa, unu poeta sàbiu, chi ischiat ite fàghere in su palcu Poniat paura, eo l'apo intesu dae varios poetas, faghiat paura pro sa preparatzione chi teniat. E deo sos libros los connoschides totu, totu ammanizados dae Paolo Pillonca, los connoschides totu, bi nd'at medas, bi nd'at e issu at iscritu meda, Piras est unu de sos poetas sardos chi at iscritu meda oltre che improvisadu. Duncas, ma eo ando a bos lèzere carchi otava chi nd'apo bogada dae cussos liberigheddos chi faghiat tziu Cuccu, chi los bendiat in sas festas. Piras contro Antonio Piredda, che invece di rispondere all'altro poeta se la prende con Piras inoghe iscriet tziu Cuccu, iscriat in italianu, faghinde custos finatiesi Bi fin tres poetas, a cantu paret, chie l'aiat dadu carchi puntighedda cantende l'aiat ispuntorzadu unu paghitzeddu, fit s'àteru poeta e si l'at leada chin Remundu. E inoghe li narat Remundu, tziu Remundu li narat, faghinde contra a mie una protesta, m'imputas innocente a faccia franca, ses che una padedda in die 'e festa Cando istranzos famidos b'at in banca. L'achican fogu dae s'ala deresta e che l'essit su buddu in s'ala manca. S'ala chi pistiddat no cumprendet e buttat subra a chie no l'ofendet. Duncas bidides comente fit in sas ottavas fit prima 'e totu sa metrica, poi. Fin otavas finas, bene cumpostas, prenas de sutzu, prenas che ou, comente si naraiat una 'orta. Infati inoghe abbaidades, custa est una chi chi fit già unu pagu in anzianidade, Piras a Narbolia nella prima ottava dell'esordio, in s'esordiu cando est a Narbolia, Cando torro a cantare a Narbolia sempre in su coro cuntentesa pro. Però s'annu passadu no nche fia no m'as giamadu e bennidu non so. Fatt'apo che i s'arvure 'e s'olia chi un'annu 'attit fruttu e unu no. Però in sinu tou ja chi acudo nessi s'ultima 'olta ti saludo. E andamus addainanti. Custu liberigheddu 'e tziu Cucu. Inoghe bos lu lezo in italianu comente l'at iscritu Piras aveva in tema la vendetta, Antoni Piredda il perdono e ad un certo punto Piredda ha detto che anche Cristo aveva perdonato e Piras rispose Ma Zesu Cristu fit nullatenente, non teniat cuile né masone, in rughe at perdonadu su ladrone chi furaiat dae atera zente. Ma a issu né berveghe né anzone no l'at mai toccadu pro niente. Eo che Cristos perdonare dia su ladru chi no furat cosa mia. Aiat resone, no aiat furadu a issu, aiat furadu a sos àteros e quindi fit fàtzile a lu perdonare. Inoghe bo' nde lezo una, Piras ai preti naraiat iscritu tziu Cucu, Piras a sos preìderos, Cristos umanamente poverittu no at mai calzadu una tomaja. At postu su pe nudu in dogni sittu in sos desertos aridos che braja. Sos prideros in sos meses de su frittu de iscarpa nde jughen dua paja. De pedde sutta e pedde susu pro parte issoro e pro parte 'e Gesusu. Quindi 'idides comente fit unu pagu la teniat e. E puru fit unu credente. Inoghe Piras ancora i preti per i funerali, pro su pro sos interramentos, sos interros. Su riccu che lu lean canta canta cun dogni riverenzia e discassos. Pro su poviru acceleran sos passos b'at finas differenzia in s'andanta. Naran si custa est caridade santa o est un'arte pro si fagher rassos? Chena decoro e chena caridade cun sa mustrenga insoro facultade e inoghe nd'at fatu un'àtera puru, ultras de lu cantare a boghe manna ch'intran su ricu in sa janna centrale, in glòria de Deus e osanna li faghen su solenne funerale, pro su pòveru serran cussa janna e che l'intran dae sa janna laterale. Como osservade ite ratza 'e cuscientzia si b'at fintzas in sa janna diferentzia. Quindi 'idides tziu Piras jughiat bene cundidas las faghiat sas ottavas cun pìbere e sale. Inoghe Piras est torradu a cantare a Samugheo dopo dopo 'e tantos annos. In Samugheo b'aiat àpidu sempre iscrètziu chin Piras, ca b'aiat àteros poetas inie, sos Pireddas e gai. Nara nara comente poi tantos annos l'an invitadu e b'est torradu. Nara nara comente Samugheo m'as chèrfidu torrare a igue. Chi risplenda in su palcu non bi creo ca impinn'e s'istella bi est sa nue. Ma olvidadu de te non mi so deo ne de me olvidadu ti ses tue. Già chi che torro e l'at chèrfidu Deu agradessite su saludu meu. Quindi comente 'idides faeddat in suspu meda tziu Remundu. ca impinna 'e s'istella b'est sa nue, quella sa nue fit bodolada comente custu iscrètziu chi ant tentu, quindi fit una nue chi bi fit fra isse e sa 'idda. Andamus a dainanti, 'idimus, mi nd'apo segnadu unu pagu, in su chimbantatres cantende a Suni Mura, Masala e Piras, Mura aiat su pri, su numeru unu, Masala su tres e Piras su duos. Giustamente cuddu l'at nadu chi cando unu andaiat a si fagher sos botes a su carzolaju, tando si usaiat como non si usat prus, a su carzolaju, si leaiat sa misura a unu pè, poi sos àteros bi la faghiat uguale. Però abbaidade ite fit Piras s'intelligèntzia poètica de Piras. Podes istare cuntentu ca est maju, ma su chi naro Mura a mie crè. Ca si tue andas a su cartzolaju chi deves fagher sas botas pro te, ti leat sa misura a unu pè, ma botas ti nde faghet unu paju. Si no ti ch'andas che malevadadu chin unu pè iscurtzu e unu cartadu. Abbaidade comente che siat sa bobada non lu firmaiat niunu e fit tremendu. Aiat un'intelligenza chi fit superiore a sa media. Inoghe custa bos la cherzo lèzere su matessi. Piras e Sassu cantende in Biddanoa, Biddanoa Monteleone, in sa 'idda de de tziu Piras, ma a cantu paret Sassu non s'intendiat bene, magari fit unu pagheddu in friu, s'aiat dadu pagu, unu pagu apuntoradu, oià, comente namus, e l'at nadu tando, No ti ndi morzas inoghe Barore, non cherzo chi la fetas cussa proa. Si podes aguantare su dolore, sos pensamentos lassalos a coa. Proite ti at esser tropu onore a ti nde sepellire in Biddanoa? Si pones a sa vida sos congruos a morrer baitiche a logos tuos. Abbaidade però bos lezo sa 'e Sassu puru. Bai, a morrer no bi so pensende ca ancora no est bennida sa die, nei su campusantu ti so lende cun rughes e cun losas de inie. Pius a prestu tue ses timende chi daboi non b'apat logu a tie. Ma si dùbiu b'as in cantu igue, faghe una cosa e colatiche tue. Abbaidade cust'àtera. Custa puru est famosa de de tziu Remundu, Piras aiat sa in tema sa natura. Leade unu pèssighe in s'istiu siat biancu o coloridu in dossu, apenas l'aberis biu biu intro sa pulpa b'agatas un'ossu. Nde 'ogas s'ossu e bi lassas su fossu, segas s'ossu e b'agatas su chiu. Poi chi s'an proadu sa dulciura, m'as a narrer sun donos de natura. Quindi abbaidade bos at fatu una letzione de botanica inoghe. Qui inoghe ch'est custa otava, sunt totu otavas volantes leadas in totu sos parcos de Sardigna, inoghe fit cantende a Tiesi,

A cumpanzu m'as dadu unu Mosè ch'at cantadu 'e sas garas sa genesi, de custu piaghere mi nde satzio e mentres ti saludo ti ringratzio. Perchè proite custu Cubeddu est su ch'at fatu sas primas garas. Legales chin sas totu sas regulas ch'aian fatu pro sas garas. Duncas fit betzu Pira l'at incontradu a Tiesi e l'at nadu custu, A cumpanzu m'as dadu unu Mosè ch'at cantadu 'e sas garas sa genesi, la genesi delle gare, at initziadu isse a dare cussa forma esòrdiu, tema, primu tema, segundu tema, e così via. Quindi abbaidade comente l'at zirada custu, inoghe est istadu bravissimu, fit unu de sos mannos. Abbaidade custa chin Cubeddu, Piras li narat a Cubeddu. Prima Cubeddu ja fis un'ammiru, aias fama in totu su mundu, como ses che una roda 'e carru a tiru imprionada in d-unu chircu tundu, su ràgiu ch'est a susu a primu giru, falat a suta a su giru segundu. Tenedinde s'idea persuasa chie est subra oe suta est crasa, abbaidade quindi la metafora della vita chi si che fit imbetzende e Pira fit zòvanu, quindi chi pigheat isse a subra, est totu in suspu cantada in metàfora. E infati in Sardigna si cantat e si faeddat meda in suspu, comente si naraiat una 'orta, in metàfora. E Cubeddu a Piras, Remundu cheret sa prancia 'etare ma chena ischire a cale e a chie, cun d-una pranza fritta che i su nie totu sas pias che cheret bogare. Finghe chi sia pannu de pranciare leami pone in mesa e prancia a mie tue sueras in dossu sa camia ne pannu istiras ne che 'ogas pia. Quindi abbaidade chin chie fit lottende Piras dae zovanu quindi fit za mannu est naschidu mannu sa natura l'at fattu za unu poeta mannu. Dae s'inìtziu, dae degh'annos, dae deghennoe annos. Inoghe abbaidade ch'at carchi cosighedda, duas o tres ottavas de Piras e Sotgiu. Su chi tenes ti naro sempre francu ca a mie imparadu m'at s'iscola Su dolore 'e su rene e su fiancu già non t'est bennidu una 'olta sola. Ti apo nadu a papare in biancu e tue papas sa petta a cassola. Già chi dae sa dieta ti allontanas ca non mi pones mente, non bi sanas, ca unu faghiat su duttore e s'ateru su malaidu. Ed ecco Piras ite li rispondet a su duttore, a Sotgiu, ma como tia cherrer sa risposta, e mi la deves dare canta canta, erisi m'as ordinadu una suposta e già l'apo accetada in paghe santa, in ue m'as nadu l'apo posta e m'est pigada sa freba baranta. Como suposta non nde ponzo in cue, si nd'as bisonzu ponedila tue. E li rispondet Sotgiu torra, Dutore, Si sa supposta non t'at fatu efetu forsis no est adata cussa cura, ma tue ses una disaura e a su male non b'istas chietu. Ma cando ti apo postu in su letu e nd'est bastada solu una puntura, mancari cun sa freba fis metzanu e a s'àteru die fis già sanu. Aspettade, no, inoghe ch'est bintrende un'ateru unu tema ancora, tziu Cuccu no podiat, poniat totu in fatu, una de fatu s'atera s'otava. S'amore, custu est s'amore chi fit cantende, si a durare fit solu unu mese s'amore istadu già fit un'incantu, ma sos maridos de custu paese giurana fide in s'ispiridu santu, sun chei sos luminos isvedeses ch'atzenden in s'iscatola soltantu. inoghe crescidu in sos italianismos, ma su luminu meu fogu pigat atzendet totue inue lu frigat, custu fit su aghianu e s'isposadu, cumpresu azis, andamus addainanti. Inoghe che na dua, na cunina sa mia abbaidade custa, Piras pro unu ch'est isposadu antzianu. S'annu passadu, in edade avantzadu, in bidda at isposadu un'individu. Appena chi s'est benni chi est bennidu maridu, chi s'amore de Venus at proadu, s'ateru die a su cumpagnu at nadu, Per Deu santu, si l'aio ischidu, aia tentu sa Venere in domo dae bint'annos o trint'annos como. Aveva bevuto a la coppa dell'amore, no, comente si narat. tra sa copa 'e Venere, ecco Sotgiu e Piras in su sessantasette cantende a Seui aiana su tema Sotgiu su corazu e Piras sa paura, ma daghi su coragiu no has bastante cun paga forza faghes valentia. Invece cun sa tua pauria già l'as a fagher pius minguante. Davide afrontadu at a Golia ca fit contra a issu unu gigante, ca sa frunda is manos in manos aferrat e i su gigante cun coraggiu aterrat. Però abbaidade ite li rispondet Piras. Davide est paurosu e est mezzanu. Sa paura no est mai segunda. Pro ite s'aiat dadu fortza abbunda fit andadu a gherrare manu manu. Invece at postu sa pedra in sa frunda e iscuta bi l'at dae lontanu. Sa pedra dae lontanu bi l'imbiat, at fatu gai prite lu timiat. Quindi abbaidade, non che lu serraizis mai in s'angulu a cust'omine, eh, fit unu unu de sos mannos, non b'at nudda ite fagher, Piras restat Piras, non che lu bogat nessunu dae Piras. Inoghe, eccolo inoghe a Remundu, ottava de Remundu Piras per il nu su numeru tres. Tres sun sas piramides de Egitu, a levante, a suddu e a ponente, e tres sunu sos chi in mundu an traitu Adamu ed Eva umpare a su serpente, De tres amus retzidu custu invitu, pòpulu, comitadu e presidente. In tres sun sos chi nos an invitadu e tres semus chi in palcu amus cantadu. Postetti in Fonne in mesu 'e tres montijos, sempre su tres cantende. Ue pasculan bamas e masones. Ogni elveghe chi fetat tres anzones e ogni acca chi fetat tres bijos, ogni ebba chi fetat tres annijos e dogni sue trinta porcheddones, pro l'acantzare a Fonne sos desizos chi ogni ajana si fetat tres fizos. Duncas intendide, custu est totu su numeru tres chi semus gasi pro arrivare a sa a finitia, ca poi bos devo saludare puru, tres annos at preigadu si bi crees, tres oras est bistadu in agonia, tres giaos l'ana postu a su Messia duos in manos e i s'ateru in pes. Feminas pias l'an piantu tres, Madalena, Veronica e Maria, e tres fini sos chi l'an tentadu a sas tres dies at resuscitadu. Tres regnos sa natura at de precisu, ch'abbratzat s'universu totu cantu, Su Deus veru in tres edi est divisu, Babbu e Fizu e Ispiridu Santu. Tres regnos sun de gloria e de piantu, inferru, purgadoriu e paradisu. Tres regnos an cudda mana umana sorte, sa naschida, sa vida e i sa morte. Como bos fatto 'ider custa de su numeru sete. Mancari siant connotas, ma est sempre menzus a las a las ammentare, sempre sunt bellissimas. Sun sette, su sette est su numeru astrologicu, a su matessi tempus cabalisticu, istoricu e pagu mitologicu pro chi narrere si potat realisticu. Istudiare a fundu est logicu, osservendelu bene paret misticu. Si ses dies Deus at creadu, su mundu su 'e sete at riposadu. Sete sun sos eroes grecianos, sete sun sas piagas de s'Egitu, e sete sun sos colles romanos, sete funtziones sacros pro ritu, sete altares pro tèmplios cristianos, sete dies in dogni chida iscritu. E sentza cussu in sa liturgia sete sun sos dolores de Maria. Set'àngelos fin de profezia, su libru paret a cosas istranas, sete sun sas sacras funtanas, sete sas notas pro sa sinfonia, sete sun sas basilicas romanas ch'abbellin sa citade in dogni via, Sete favores in su babbu nostru, sete concas s'idra orrendu mostru. Sete sun sos peccados capitales preferidos dae anima ostinada, sete sun sas vertudes teologales chi sa teologia insegnada, peri sas sete cardinales sete bratzos su candelabru ada, Ch'àteros non nd'esistin uguales, sete pianetas a s'orizonte, sete vasos de Pandora a malu conte. Sete donos a s'Ispìritu Santu, sete flagellos sunu pro umanu, pro s'umanu, sete ispìritos chi intonan su cantu de lodes a su Deus soberanu, E sete mah comunes b'at intantu de Asiago in s'altopianu, gai est giustu chi puru raconte sete frades si narat su sardu monte. Set'annos de gherra e confusione fat'at puru Federicu segundu, isconvolgende s'Europa e mundu ei su biblicu sognu 'e Faraone, Sas sete piagas b'est bon'istajone cumpridas bene cun ranu biundu e sete bacas rassas sete lanzas cun sete ispigas mortas pro cumpanzas innoi chi sun intrados sete piagas de Egitu. Custa est s'istòria letore cre e a cant'eo naro pone bundu sette colores b'at in s'arcu 'e Noè sette meraviglias at su mundu sette velos aiat Salomè pro rèndere su santu moribundu sette puru sas mias ottadas chi sunu de sos letores dedicadas. Quindi mi paret chi apremus cuasi finidu, eo ite bos poto narrer, gratzie chi m'azis fatu cumpanzia istasera, isperende chi bos apa fatu cumpanzia eo puru, e como bos iseto a s'ater'abboiu, però cherzo ringraziare puru tanta zente chi mi scriet, mi telefonat, mi dan ottavas chi ottavas isconnoschidas de varios poetas chi istasera no nd'apo lezidu, ma enzo a bos nde lezere calicuna de custas ottavas in sas in sos abboios chi an a bennere. Adiosu amigos caros de atesu e de vicinu. Gràtzias e bona sera e adiosu a totu.